ndị be anyị o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ o luru ofu oge afụ ofu oge afụ wee luo ee, nkịta nyala akpa nsị agwụ n'ọfịa ọkwa akụkọ ifo ka m chọọ ịkọ obere akụkọ ifo ee, o luo ofu oge afụ anyị wee jebe n'obodo a na-akpọ obodo idu mgbe anyị lu ee, anyị fụ nkịta na mbe nkịta na mbe bụ ezigbo oyi ee nkịta na mbe o nwee ife a na-eme ebe ụmụ anụmanụ nwee ịgba mgba e wee kwuo na a na-eje ebe afụ ee onye merie mgba i merie mgba i were anụ e nye gị anụ i tii n'akpa i merie mgba i were anụ nkịta mbe wee tuo ọnụ sị nkịta na fa ga-eje na ọ ga-afụ na nyanwa bụ mbe ga-emerikarị ya nwetakarịa ya anụ nkịta sị ya onye bụ ka ị bụ fa wee jebedụkwọ e luo na-agba mgba pịa nkịta ebulu agwọ anụ akpa ya pịa ngwa a na-anwụchalụ mbe na-eti n'anị na-anwụchalụ mbe na-eti n'anị mbe nwetara anụ sọ anụ naabọ ka mbe meri nweta tii na akpa o wee bụrụ ya pịa na-amechie akpa nkịta eju ya na mbe wee naba wee na-akpa nkata ife a na-ewute mbe mbe onye awụwọ ọ na-ewute e wee gagide n'ije ọ sị nkịta ọ na-eche ka ọ ga-esi nalụkwọnụ nkịta oyi ya anụ anụ ọ kpata o wee sị nkịta na ife mee ya bụ ee a gagide n'ụzọ ka a wụọ arụ a wụba arụ na onye akwọsịa ibe ya mmiri onye akwọ ibe ya awụ e si etu a wụa nkịta amatarọnụ na nwa awụwọ dị ya nkịta sị ya mbe na nsogbu adịrọ ya e wee gabakwanụ tutu mgbe a o nwego mgbe mbe sị nkịta tupu mgbe a rapụ ka m si eme ya etu a mbe sị nkịta were anụ m nke m welu jide welube welu ebe ọ dị ebe a tii ya na nke i welie ya nsogbu adịrọ a chọrọzi mbe nalị ya I mean nkịta nalụ mbe mana oge na-aga nkịta ejide ya nọkọta mbe sịkwa ya nkịta nye m ntị anụ m nkịta ewelụkwa ntị anụ mbe nye ọ sịkwa mba jide na ọ nwere ife o mee nkịta ejidekwa kpee ya nọkọtakwa ọ sị ya e wee luzie na mmiri ya mbe wee tụta atụmatụ wee sị nkịta na ife mee bụ na nya bụ nkịta ya-ebukwanụ ụzọ jee wụọ arụ ka ọ kwọọ ya mmiri maka nkịta kpụ ya bụ ntị anụ n'ọnụ mbe na-asị ya taa nyoo ma nkịta amago na o nyoo nya bụ anụ mbe ga-asị ya nye m ntị anụ a, ọ chọrọ inye mbe wee tụmatụ ahụ tụ wee sị nya baa na mmiri na a ga-akwọ mmiri ee, na nya bụ mbe ga-ebu ụzọ wee wụ ya bụ nkịta kwọọ ya ọ bụrụ na ọ kwọsịa ya ka nya bụ mbe ka nkịta rịba wụọ arụ ka nya bụ mbe kwọọ ya mbe mbe wee rịbakwanụ nkịta na-awọtarọ na o nwe awụwọ dị wee kwọba mbe kwọọ ya wụọ ya ezigbo arụ mbe wụsịa mapụta sị ya nkịta o lugo n'oge nke ya nkịta wee kpụrụkwa nya bụ anụ n'ọnụ baa mbe wee kwọba ya mmiri na-akwụ ya mmiri n'ọnụ ma na ntị ma ive niine ka o wee nwee ike mee ife a ndị oyibo na-akpọ choke ebe nkịta na-agbazi onwe igbo bụ ka ọ ghara ịchoke ya o nyoo nya bụ ntị anụ o nyoozie ya mbe sị ya na a wụsịgo nya pụta pụta ọkwasị ya gbuo ya nkịta na-akpa nkata agagidezie n'ije gaa obele nkịta wee sịkwa mbe I mean mbe wee sịkwa nkịta nkịta nye m ntị anụ m nkịta emezie ka o nyekwa ntị anụ ọ fụrọzi ya bụ ntị anụ o wee bụrụ na o nyogo ya mbe wee tie wee tibe mkpu sị ya nkịta ndị anụ na o weta anụ niile dị etu a o wee bụrụ ntị anụ ya ka ọ nalụ tibe mkpu nkịta wee sị ya ọ kwa gị sị mụ taa na-ata i wee bịakwa sị na na mụ nalụ ntị anụ mbe sị ya na ọ bụrụ ife ọ na-ekwu na o were ntị anụ ya na ife mee na ọ ya-ebunye ya anụ niile nkịta sị ya na ọ dịrọkwanụ mma ọ kpọọ ndị mmadụ ma ụmụ anụ ndị ọzọ agbakọba onye ọbụla maa nkịta ikpe sị ya ka ka o si nalụ mbe ofu ntị anụ nya bụ nkịta nwe ikpo anụ o wee nalụ mbe e wee welụ anụ nkịta nwe wee kee kekarịarịa ibe kpa ọkara bunye mbe wee sị ya na ọ malụgo ifugo ya wee bụrụ enyi mere enyi enyi naabọ ji eme ife nkịta nwe o wee kaba arụ chọọ ịnarị ya ọ bụrụ ya kee ife ị mụta n'akụkọ ifo a We're just waiting for the next one to come in. We're not sure what platform it's going to come in on. We're sat here for another hour. I'll let you know when it's an hour. Nkịta wee were ya bunye wee naba na mwute mba m chọrọ dị ma ọ bụla ya kee ife ị mụtara n'akụkọ a ee ka m na-ajụ sị ife a mgbe ife a mesịrị anyị nọkwanụ na-ene maka na ọ n'obodo a na-akpọ idu na-enezi anya ya asịzi mbe ọkwọ na ọyị nwoke ime mbe ekwere sị nkịta ngwa rapịa naba mgbe ọzọ ịmụtagokwa n'ife ee anyị wee kwakọlụ bakwazie moto anyị ji nabakwa eh, si na idu naba felu ụmụ anụmanụ aka ọkwọna ya ehe pịam wom ka ife ịmụta pịam wom daalụ